aw ni yankuma bi an bɛna ganbura de kɛ nka ko kura bɛ ne ka ganbura la dɛ nin tɛ kerevɛti de ye anw don dɔn nka ne y'o k'a la k'a ni timiya ten dɔ dɔrɔn nin yɔrɔnin na ne ni mana fɛn fɛn bɛ kɔgɔji jamana kan n b'aw bɛɛ fo aw bisimila n'a fɔra ganbura kɔni a gan dan tɛ dɛ ne ni manaw nin ye gan de talen an fɛ tantɔ ne bɛna kerefɛti dɔɔni fili n ta ɲɛfɛ sabula gɔyɔ tɛ ne bolo waasa a ɲɛ coronin ka bɔ komi aw ɲɛ b'a la cogoya min na tomati den fila puwafɔrɔn talen don an fɛ jaba fana dɔɔni ani forondobani tomati b'a timiya de kosɛbɛ i bɛ tomati caya dɔɔni ni jaba ye o b'a to a kolo bɛ timiya An ka da sigilen ta kan an bɛna tulubilen k'a la n'a sɔrɔla k'o man di i bɛ se ka tulu dɔ ta ten tɔ dɔrɔn k'o kɛ k'i ka sogo jiran baasi den kelen t'a la sogo bɛɛ kɛlen an ka da kɔnɔna na an bɛ kɔgɔ k'a la i bɛ kɔgɔko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma o kɔfɛ an b'an ka sogo lamali daminɛ an b'an ka sogo jiran f'a ji ka ja Kɔmi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a bɛ n'a fɔ an ka sogo in ji jara dɛ baara ɲɛna an b'an ka tomati den fila tigɛlen k'a la ani an ka jaba dɔɔni tigɛlen an bɛna n'o fana yiran ɲɔgɔn na kosɛbɛ f'olu kolo ka fa An ka da jiranna fo k'a ɲɛ an bɛ ji litiri kelen bɔɲɔgɔnko k'a la sisan o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ k'an ka gan tigɛ tigɛlen k'a la ne kɔni tɛ gan susu k'a k'a la dɛ ne bɛ gan tigɛ tan cogoya in de la i n'a fɔ a bɛna bɔ ja la sisan ne b'a tigɛ tan dɔ de k'a k'a la o de ka di ne ye kosɛbɛ o ka fisa an k'a fɔ k'an b'a susu k'a k'a la wa k'a fɔ k'i jɔ fɔlɔ k'a to n ka da ka wuli ka sɔrɔ ka gan k'a la ayi o tɛ kɛ n'i y'o kɛ kuma dɔ la gan dɔw bɛ sin ka tiɲɛ i bolo ten dɔ i ka na tɛ kɛ na ye n'i ka daga ji don dɔrɔn i b'a k'a la o kɔfɛ n ye nafɛn fɛn o fɛn minnu yira la an bɛna a bɛɛ dɔ k'a la sisan i n'a fɔ n y'a fɔ cogoya min na an bɛ jɛgɛ walan caya dɔɔni sabula ale de b'a timiya kosɛbɛ sunbala fana i t'a kɛ camanba ye i t'a dɔgɔya fana ale fana b'a to an ka gan kolo bɛ timiya kosɛbɛ komi gɔyɔ tɛ ne bolo waasa a ɲɛ coronin ka bɔ o d'a to ne ye kerevɛti k'a la ani fana ne tɛ se ka n tulonkɛ kɛ jɛgɛwalan na a b'a to a b'a timiya n'o ye kerevɛti ninnu ye n'i bɛ tulobilen jamana na e ka kerevɛti k'a la bari a na ka di kosɛbɛ an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn ale de bɛ na timiya an bɛ barama bug'a da la k'a to yen nɔ a ka tobi dɔɔni a fɛrɛ ma nka an tɛ ɲin'a kɔ dɛ an bɛ to ka n'a lajɛ n'a sigilen dɛ sabula gan de sigi ka di kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla kerevɛti kɛnɛ sɔrɔli man di i fɛ a mugu bɛ yen nɔ i b'o k'a la a b'a timiya kosɛbɛ kerevɛti yɛrɛ de bɛ dumuni timiya kosɛbɛ ne ni maanaw A tobilen dɔɔni an bɛn'a lamaga sisan a ka bɔ ɲɔgɔn na komi n y'a fɔ cogoya min na gan sigi ka di kojugu ale de tara ka di daa la o la an tɛ ɲin'a kɔ dɛ an tɛ taa an bugu fesibuku kunna dɛ a bɔlen ɲuman ɲɔgɔn na an bɛ barama da jɛng'a da la ka sɔrɔ k'an ka nakasatigɛlanw susu ɲɔgɔn na nin ye layi den saba bɔɲɔgɔnko talen y'an fɛ pɛrisili walima seleri i b'a kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma Nin ye puwavɔrɔn de kɛtɔ y'a la an fɛ i bɛ nin ko ninnu bɛɛ kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma ani puwavuru mugu dɔɔnin dɔrɔn an b'a susu ɲɔgɔn na sisan ne bɛ k'a tobi tobi cogo la i n'a fɔ so an b'a tobi cogoya min na n'a sɔrɔla ko nakasatigɛlan wɛrɛw b'i bolo i bɛ se k'o k'a la dɛ baasi den kelen t'a la Komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ale nugura an bɛna an ka daa lajɛ an tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ an bɛ to ka n'a kɔrɔta kɔrɔta walasa a kana sigi ale kɔni an bɛ filaya de k'a la kekuyani an t'i to i ka sigi koyi komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na komi mununan tɛ ne bolo ne bɛ n yɛrɛ dɛmɛ tan cogoya in de la n'a sɔrɔla ko mununan b'i bolo nafɛn minnu yarilen fil'a sanfɛla la n'o ye kerevɛti ani forontobani walima n'a sɔrɔla gɔyɔ yɛrɛ b'i ta la i b'olu bɔ k'o bila kɛrɛfɛla la fɔlɔ k'a munu ɲɔgɔn na ka tila tuguni ka segin k'olu k'a la o b'a to olu tɛ ɲɔgɔn bila na la sabula an b'a fɛ olu fana yeko de ka ɲɛ a la kɛrɛ dɔ in baara ɲɛnabɔlen an fɛ an b'an ka ninnu bila ka taa fan kelen fɛ ka fan dɔ in fana ta k'olu bɔ ɲɔgɔn na tan dɔ ne kɔni bɛ n dɛmɛ tan cogoya in de la sabula mununan tɛ ne bolo n'a sɔrɔla mununan t'i bolo an fana tɛna se k'an yɛrɛ jɛ dɛ k'a fɔ ko mununan t'an bolo komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na baara ɲɛna an bɛna nakasatigɛlan k'a la sisan ji fana jiginna kosɛbɛ an bɛ nakasatigɛlan k'a la ka n'o don ɲɔgɔn na kosɛbɛ waasa o ka kolokol'a la o kɔfɛ dɔrɔn an bɛ sɔrɔ ka na an ka tentulu ta sa k'o k'a la n'an ye tentulu k'a la dɔrɔn an b'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni waasa tentulu ka fan tan ni naani bɛɛ lamini ka tila tuguni k'a ye ko ɲɛ i b'a dɔn tentulu kɔni ale mana na maga fɛn o fɛn la dɔrɔn a bɛ sin k'a k'a ɲɔgɔn ye ten tɔ a kulɛri bɛ sin ka kɛ bilenma y'an bolo ten tɔ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na barama datugu a da la k'a to yen nɔ a ka tobi ni ɲɔgɔn ye dɔɔnin o kɔfɛ an b'a bila a ka wusu sa komi n y'a fɔ cogoya min na ale ye n'a y'a sigi ka di kosɛbɛ an tɛ ɲinɛ a kɔ an bɛna a bɔ ɲɔgɔn na sisan dɔɔni ka sɔrɔ k'a bila a ka wusu ani fana an t'a to yen nɔ a ji bɛɛ ka ja ka bɔ a kɔrɔla la sabula kuma dɔ la n'an y'a daga jigi u bɛ n'an y'a kɛ an ka tasa kɔnɔna na i b'a ye a bɛ taa nɔrɔ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ni e dun y'a ji bɛɛ ja ka bɔ a la da kɔnɔna na n'i taar'a kɛ i ka natasa kɔnɔna na yanni dudenw k'a dun kuma dɔ la a bɛ bari ɲɔgɔn na kosɛbɛ o de y'a to ne t'a ji bɛɛ ja ka bɔ a kɔrɔla la an b'a kɔgɔ ko fana jate minɛ ka sɔrɔ ka barama da jɛgɛ a da la kun k'a to yen nɔ a ka wusu komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na tulu yarilen tɛ nin a sanfɛla la i bɛ tentuluko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ de sago ma ne bɛ tentulu k'a la joona dɔɔni waasa a ni tentulu kasa ka kolokolo ɲɔgɔn na i b'a dɔn kuma dɔ la kasa suguni dɔ bɛ kɛ tentulu fɛ ni tentulu tobira n'a ye tentulu in kasa bɛ tigɛ dɔɔni na kasa bɛ yɛlɛ tentulu kasa fɛ komi n y'a fɔ cogoya min na aw yɛrɛ y'a ye sisan ne t'a to a ji bɛɛ ka ja ka bɔ a kɔrɔ n da ye dɛ sabula n'a bɔra k'an y'a sigi a yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn minɛ fana o sababu tɛ dɔwɛrɛ ye nɔgɔlan de b'a yɛrɛ la o ani fana n'i b'a fɛ k'a dɔn n'i ka gan sera walima a ma se i b'i ka gan kɔlɔ kelen ta k'a ci da n'a sɔrɔla a ka basi o kɔrɔ ko k'a ma mɔ i b'a to yen nɔ a ka se f'a dan na n'a man basi dɔrɔn o kɔrɔ ko k'a sera an ka kini tobilen ɲuman an bɛna an ka na k'a kɛrɛ la sa ni vidiyo in diyar'aw ye n'a sɔrɔla hali sisan i abonenin tɛ i abone waasa ko tɔw kana na pan i kun aw minnu abonenen don a y'a cari ka taa aw fɛmaaw kun aw bisimila